so ọ nwere anụmanụ nwanne anyị nwoke m drọpụ ife onyonyo ya ebe a ka ndị mmadụ wee were wee mụta ife that was mgbe ọ bara ime ya na nwaanyị nwaanyị anụmanụ nwaanyị obodo e jere wee baa ime and mgbe m drọpụkwa ife onyonyo ya sị na nwaanyị obodo a na-akpọ m sị m chọlie ego m chọlie ego na ya na-achọ ego ka o ti e, oke ego ọ sị m chọlie ego ka ọ sị m sendele airtime ka o wee kpọọ ka o wee kpọgasịba ndị mmadụ o ji wee na-ayọ ego gbasara mpụta di e wee sị ya ya nwekwara wayo ma ego na m abụrọ onye obodo na m enwerọ akwụkwọ obodo gị nwa bụ onye obodo bụ nwekwa akwụkwọ obodo so ọ bụrụ na ime ekenwe plan maka nwoke be gị ya dịrị gị m nwekwara m akpọ ma na amụ kọbọ na m menyerọ gị ife m gwara ya so update ya na up- no update na-adrop n'isi ka ndị mmadụ wee were ya na-amụta ife na abụ na nwoke anụ a nọ n'ime wee kpọọ m sị m ma m makwa na nwaanyị a kpọrọ ya na fon sị ya nye ya ego na enwerọ ego o ji aṅụ mmanya na enwerọ ego o ji esiri esi nri ya na nwa ya nwoke because ọ mụtara ya nwa ya nwoke ọ mụtara ya nwa nwoke so nwa ndị ọzọ mụtasịrị utu ụmụ nwoke obodo fa nwa ndị ọzọ a esoghị nọrọ o desara ya utu mmịa so sọ nwa onye na ya na-abụ na kịta bụ nwa ọ mụtara nwoke be anyị nwa nwoke bụ ihe o ji wee kedo nwoke be anyị because akọ m akọ nwoke be anyị anwa n'ife onyonyo m sị na nwoke be anyị lapụ nwunye ya na be anyị because na nwunye ya na nwunye ya ebigo for 10 years fa amụtarọ nwa nwaanyị nke ọ nụrụ nwaanyị be anyị ọ nụrụ fa ebigo na Nigeria 10 years fa amụtarọ nwa still o wee nwee God si na ọ na-atravel bịawa obodo oyibo ka ya jee chụọ ego bịazie kwudozie nwaanyị nwaanyị obodo nwaanyị obodo akwụna nwaanyị obodo ọ chụta na na na club duruzie ya anwụsịa nkwa e duru naa ha bizielu ọ mụtara ya nwa nwoke kịta so wee kpọzie nwunye ya na Nigeria sị na ya amụtagokwa nwa n'obodo oyibo na ya mụta nwa nwoke wee sị ya ọ ka i wee fụọ ụdịrị nwaanyị i desa na Nigeria ka ya na-akọrọ ụdị okwu a anụmanụ nke a dọnọkwa be anyị na-eche gị na ụdị na ndị di ya n'obodo oyibo bịara obodo oyibo bịa mụta nwa nwoke kpọwa nwunye ya na Nigeria gwa ya na ya mụtakwa nwa nwoke nwaanyị a kwesịrị ịpụrụ onwe e jeje nụọ nwaanyị ọzọ Eh, ka ntị wee na-anụkwa even up until na na nwunye ya ka nọkwa baf- be fa na-eche ya ọnụ Abakaliki m sị ya na nwaanyị ụdịrị nwaanyị eh, ụdịrị nwaanyị ọ bụ na ọ, ị ghọtago ehe because ọ nọ nwaanyị isi ya na-arụ ọrụ o kwesịrị na iwu- di gị lapụ gị na Naịjirịa even generally ana m eme the video all the time di lapụ gị na Naịjirịa nọ 5 years 5 years erika dị 2 years ọ natala o burụta ike nata na Naịjirịa ka mma na ịlapụrụ onye a jeje nụọ di ọzọ wee bụkwazịa nke ya na ya na-agbọchụgoro nwa for years ọ sị dị ka o chelụ ka a mụtadị nwa ọlịchapụa si na o jere obodo oyibo ị pụtakwa ị dọnọkwa chebe ị na-echezi for gịnị to the extent na ọ mụzi ya bụ nwa na-akpọzi na fon from obodo oyibo na-agwa ya na ya amụgokwa nwa ọ bụrụ m ka kwube ihe a oke gezienụ ntụ nwaanyị obodo wee na-anyụcha na ya anya because ọ fụzi na nwa nwoke a wee kedozie onwe ya wute anụmanụ nwaanyị obodo ọ nọ n'ime anụmanụ nwaanyị obodo si ana ya ego o ji aṅụ mmanya na enwerọ ego o ji aṅụ mmanya enwerọ ego o ji enye nwa ya nri fa ebikwa n'ụlọ fa bibu n'ụlọ before ha enwezi ego ibi n'ụlọ achụpụ ha ha biri na chọọchị biri chọọchị ndị naijiria achụpụ ha biri chọọchị ndị obodo n'ime chọọchị ka fa na-alarụ onye bịara obodo oyibo ibute ike ya na nwunye wee na-atụ akwụkwọ ụmụ ihe akwụkwọ ee eh, wayo wayo 419 na a na-atụ akwụkwọ nkanka akwụkwọ na-atụtara ọnụ ya na-elekwa ọgwụ ọgwụ ka o lere ihe a eji wee lie ya n'ọgwụ wee baa ime akọsị m maka ya na social me- na akara mgbasa ozi maka ụfọdụ wee were wee na-amụta ife so the latest update now bụ na ọ kpọ m si na nwaanyị a na-ayọ ego ebe ọ nọ n'ime just imagine nwoke nọ n'ime ịgbanwụlụ mbọ asị onye obodo ịbụ asị onye nwere akwụkwọ ka ị nwee ike onye obodo ịbụ nụnụ ka ya na-anụziri onye obodo nwa ka ị na-anọzi utu nwoke obodo nwami nwaanyị obodo ịba n'ime ka o nyere ya aka ka ị pụta ịba n'ime nwoke na-enyere ya aka ị fụrụ ya onye nwere ọrụ nwunye nwoke bi ya aka ka ọ pụta ọ nọkwa n'ime na-ana ya ego onye nọ n'ime na-ana ya ego ka o nye gị ego ka i je ṅụọ mmanya ka ije gị ego nri ọ nakwa akwụ ụgwọ ụlọ na fa bi n'ụlọ ụka hei azị gbakwa ya sendị eri ego ka o wee lie nri m wee sị ya like seriously ọ sị na ọkwa ihe ọ gwara ya isi dị ka ịgba mbọ maka nwoke esi pụta ya ọnya nye ya ego ọ wee bịawara ya sị ya na ọ bụrụ na o nyerọ ya ego nke a sị ya na ya ejirọ ego kee ka o esi nye ego onye nọ na nga na-enye mmadụ ego kee ebe o esi nweta dị ego o wee sị ya o ị nwere ọnụ ikwu okwu na i si na nga apụta ka m mee send kwa ya back ị ka nọ n'ime ebe a nwee ọnụ ikwu okwu na i jesie pụta na m mee send back again ka ị bakwa n'ime ebe a nọ ife ọ gwara ya gbanyụọ ya fon na ntị anụmanụ nwoke wee gwa m ya wee sị ee like seriously ha nwoke nọ n'ime na-ata nọ na nga na-ata afụfụ na-eche ka ya na chi ya na aka ya esi wee mee ka o si n'ime pụta o nwekwa akwụkwọ o onye nọkwa otu nwaanyị obodo o nwekwa akwụkwọ o nwekwa akwụkwọ o nwerọ even nke nka nke nka nka akwụkwọ a ga-asị a na-akpọ adoro o nwekwa ya a na-ekwugodo okwu ka ọ zasịa ụgba na enwetara ya with ọgwụ na-aza ekwukwa okwu ka azasịkwuo ụgba na o nwere akwụkwọ ị na-asị ya na o si n'ime ebe a sendịrị ya ego ihe nke ọ dịrọ ụlọ egwu ya si n'ime sendịrị ya ego na ọ bụrụ na onye lie ego nke a sị ya na enwere ego ji ọ sị ya unu nwere ọnụ ikwu okwu na i si n'ime ebe a pụta na ya ya-etichikwa ya n'ime ọzọ onye nọ with citizen onye nọ with nwaanyị obodo kedụzi onye ha nke des onyezi ka nwaanyị obodo help kedu ka nwaanyị obodo help kedu onye nwaanyị obodo helpzi with akwụkwọ with nwaanyị obodo ọ bụ o nwere ife o menwu n'isi gị ọ sịzịa gị gị si n'ime sendịrị ya ego ka ya wee nwee ego o ji aṅụ mmanya because na-akpa ka ọ bụ ọ nọ na club ka o nwetara ya ebe fana na-eti nkwụ because ọ bụgo na ego nni ya adịrọ ego nkwụ ya adịrịrị ya sendịrị ya ego na enwezi mmanya na- mmanya ọ na-aṅụ ya sendịrị ya ego na enwezi ego o ji eri nri ya na nwa ya nwoke ego e ji eri nri na ịṅụ mmanya ya ka ọ chụtanwuro ka di ya na-anọrọ ọ chụtanwu ha ego e ji eri nri gwazasịa onye nọ n'ime nga ya sendịeli ego eji wee li nri firi ihe nwaanyị obodo na-eme unu ya sendịeli ego eji wee li nri wee ṅụ mmanya ọ chụtanwula ego ọ na-akwa akwụ ụgwọ ụlọ ụgwọ ụlọ bụkwa free a na-akwa akwụ ụgwọ ụlọ na ọ sọsọ ego eji wee li nri with nwa ya nwoke ka o nwetanwurọ gwawazie di nọ n'ime ya sendikwara ya ego gwazie m ebe nwoke a esi wee nweta ego ya esendịrị ya wee nụ nke a wee sị mba ka m bịa drọpụ ya n'akara mgbasa ozi ka unu fụzie na o nwekwa onye nwaanyị obodo helpụ nwaanyị obodo o nwekwa ka you help i nweta n'aka ya a sị onye obodo ọ bụ ka ije e ka ị nweta akwụkwọ ebe I mean ka ebe nwere akwụkwọ ka enwee ike wee gasị mee jee jere ya ije n'aka ndị uwe ojii ka ị pụta n'owe ka o nwee ike nye ya akwụkwọ ka ị nweta akwụkwọ obodo ị nwekwa akwụkwọ obodo still elie ya elie o nwekwa help o nwere ike inye ya ife ọ gwazi ya bụ gị si n'ime ebe a sendịelu ya ego na i sendịrọla ya ego na ị chọkwa na ị pụta apụta na ọ ya-esendịkwa gị gaa back ị nachi ya back na ị nwere ọnụ ikwu okwu hey!